Ị ma na ọ bụ ya bụ the king of the whole world, the creator of universe. Chineke ihe, ezi ihe na-achị ụwa, onye ji ike niile, mightiest Messiah, the most anointed, onye ụwa niile tụkwara eze Jizọs.

Jehova imeena n'ụbọchị taa I know ozi a otego e ziwere ozi a but m lechaa anya ya dị ka ihe a ga-ahapụ ozi a ọdụm egwu Juda sị mba na a ga-ezi ozi a ozi a abịago ugboro ugboro Ya ewutela unu na ebidoro m n'asụsụ Igbo maka ndị na-asụ sọsọ oyibo. Don't be offended that I started speaking Igbo. It's just the way the message is coming. But I will try my best and see what I can do. But what happened is that the message is from the Almighty. the holy spirit ọdụm egwu juda oke mmụọ karịrị mmụọ oke mmụọ ala igbo oke mmụọ ala biafra the creator of the whole world the creator of the universe the mightiest messiah the king of the whole world aka na-atọ ndị ihe na-agbụ hey eze ebube dike Hey! oke mmụọ karịrị mmụọ chineke ọ pụrụ ime ihe niile onye ji ike niile like I said earlier ya ewutela unu this is the way this message is coming maka na ọ ndị anyị nwe ozi a more especially Biafran Igbos asị m na Chineke ụmụ Igbo Israel Chineke ha Jehova

so anyị ga-ezipụ ozi a maka ozi a bụ ozi nnwere onwe nke anyị niile ama m na ọtụtụ ha agaghị aghọta maka ọtụtụ gọvanọs ka m na-ele anya ha na-ele anya na ha ka nọ n'ọchịchị na Nigeria ọ bụghị m ji onwe m amara ya Hey! ọ bụghị n'ike m kama n'ike si n'aka Chineke Ee, asị m ike niile nọ n'aka nke Chineke. Site n'ike nke Chineke, the power of God, the power of the Almighty. Ka m ji na-edeliver this message today. I said, may all glory, honor and adoration belongs to God. Because only him can do what no one can do for us. Maka ọ bụ ya bụ chi a nke na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. I know ọtụtụ mmadụ ga na-asị ka ihe Biafra ka ihe Biafra nwanne m ọ nọrọ m n'aka kama na ọ nọ Chineke n'aka ọ Chineke na-ezi ozi ihe ọ na-ezi ka m na-ekwu ọ bụrụ n'ike kama ọ bụ n'ike nke Chineke ka ọ na-ezi ozi Biafra As a matter of fact, ihe ọ kpọrọ ya today wụ Bright of Biafra Nation. Ihe nke Chineke, ụmụ nke ihe. E nwere ọtụtụ ihe mere n'oge ndị ochie gara aga. Ozi a m nọ na-eche maybe Time bịatụkwuo ka m zie ozi a but ozi a enyena nsogbu ozi a enyena nsogbu so ekwesịrị m izipụ ozi a maka ịwa ọchị ya n'oge ndị gara aga ndị bịara obodo Biafra mere invade the land of Biafra ha sọ

Oke mma mmadụ ọhala Igbo abụ n'oke mmụọ aha mmụọ dị nsọ ezela Igbo abụ n'oke mmụọ aha oke mmụọ ịchai ebube dike la Igbo bụ n'oke mmụọ ekele dịrị Chineke onye nwe anyị wee na-ekwu okwu wee na-asị na e wepụrụ R n'ebe ahụ ya sị ọ Bight of Biafra m asị ya ọ gịnị ka ọ na-ekwu ya sị yes na m were R ahụ tiachi ya back na m tiachi R ahụ back that I will understand what that means because na R e wepụrụ ya mere ya o nwerọzi meaning m were R ahụ tighachi ya Hey! ebube dike m were R tighachi n'ime ebe ahụ a sị Bight of Biafra ya sị m oya read it out m sị Bright of Biafra ya sị m okay unu na-aza Ihechi m asị ya yes m asị onye nwe anyị yes na anyị na-aza Ihechi ya sị m yes na ọ ihe ọ meaniri Bright of Biafra Nation

unu ekwerewo asị m unu unu adala mba ụmụ Igbo le unu ekwerewo kpọwanụ asị m unu n'oge eruwo mgbe ndị nwere chi ji akpọ chi ha unu adala mba e ọ gịnị ka onye nwe anyị na-akọwa onye nwe anyị na-akọwa sị ma onye ukwu o ma onye nta onye ọbụla kpọwa Chineke ya bụkwara na ala Biafra na ọ nchekwa ka a na-echekwa ya ichekwa ya na ichekwa ụmụ Biafra na ọ bụghị mgbusasị ka a na-egbusasị ọ gịnị butere ozi a niile e wee na-ezi ozi wee na-ezikwa gọvanọ Soludo maka na o bidoro na ihe title iwe wee wee ọdụmegwu Juda ọdụmegwu Juda na-asị na m gwa gị ka ị mara na title omenala Igbo na title ala Biafra na ọ bụghị ordinarily that is more than spiritual maka na e nwere ihe mere na mgbe ochie ebube dike ka ọ bụ ee eze ebube dike ka ọ bụ ee

ndị nna nna ochie ebube dike a enwere ihe eji kpọọ ha dike dike no h maka na ndị oyibo chọrọ ịsụgharị ha na-etigasị h ọ gwara m maka ọdụmegwu juda ya sị m ọdụmegwu juda juda no h maka na ozi a na-ezi dị mkpa ya wee kwuo ọtụtụ ihe otu ya ji bịa na oyiyi ihe dị iche iche were gosi ndị anyị ike e nwere ihe eji na-etu ya ọdụmegwu juda ya wee na-ajụ gị ajụjụ gọvanọ Soludo onye ị gara aga ga-echie dike onye ị gara jeje echie dike A na-ajụ unu ajụjụ maka e nwere onye na-abụrọ onye ala Biafra, ọ bụrọ onye Igbo, unu chiri dike. Ọdụmegwu Juda na-ajụ gị ajụjụ na-asị, ọ gịnị kpatara ya? Ọ bụ gị amaghị na dike na-echekwa obodo? Ọ bụ gị amaghị na dike na-anapụta ndị ya? Ọ bụ gị amaghị na dike bụ na-alụchitere ndị ya? Ọ bụrụ na unu aghọtahụ the meaning of title nọ n'omenala Igbo ma ọ bụ n'ala Biafra, unu emesịkwa jụọ ajụjụ before na-eme maka na ndị ochie maka na ọdụmegwu Juda himself onye unu na-akpọkwa eze Jizọs today ọ na-ahụzi ihe niile ọ ya na-ezi ozi site n'ike nke mmụọ nsọ ka a na-ekwu okwu a n'ụbọchị taa wee na-asị ọ gịnị kpatara na e nwere ọtụtụ ihe ọtụtụ ọ kwa e dere ha n'akwụkwọ nsọ sị na Jekọb na ndị mmụọ ozi lụ gbara mgba mana ọdụmegwu juda na-ajụ na ajụjụ onye ka ya na nna nna unu gbaziri mgba e nwere ihe mere unu ji aza aha Chineke maka na ha na Chineke gbara mgbanụ Onyenwe anyị wee yiwe ha ike wee nọrọ n'ime ha ha wee zaa aha ya ya nwa wee zaa aha ya ka m biri n'ime unu ka unu biri n'ime ka m biri n'ime unu ka unu biri n'ime e nwere ihe unu ji aza Chukwuma ka ọdụmegwu juda na-ajụ gị ị ma ihe mere na e jiri zaa ya e nwere ihe ha ji aza ọdụmegwu e nwere ihe ha ji aza ọtụtụ aha dị iche iche e nwere ihe mere eji ha aza kanụ e nwere ihe mere ha ji aza njọkụ e nwere ihe mere ha ji aza ikenga e nwere ihe mere ha ji aza amadi It's not ordinary. It's more than spiritual. ọgbụgba ndụ ka anyị na Onyenwe anyị e nwere ihe mere na dike ji were aka dọwa agụ ọnụ e nwere ihe mere dike ji were aka dọwa ọdụm ọnụ ọtụtụ ihe mere and ọdụmegwu juda wee na-ezi unu ozi taa unu niile maka na ya na-ahụ ka ndị mba ọzọ ji isi agụ ma ọ bụ isi ọdụm anyị na-eyi were na-egwu egwu ya were na-agwa unu ihe a bụ warning a na-enye n'ụbọchị taa unu anwakwala anwa unu nwa bụ ụmụ biafra ụmụ igbo unu anwakwala anwa eji ya egwu egwu maka na nna nna unu ochie tara ahụhụ na ihe gbasara isi agụ a na isi ọdụm a nke onye nwe anyị nyere ha enwere ihe eji etu onye nwe anyị enyi loro enyi enwere ihe eji etu ya ehi loro ehi enwere ihe eji etu ya eke kere eke enwere ihe eji eke loro eke enwere ihe eji etu ya eke kere ụwa o kwuole zie ozi before na aha niile nke nọ n'obodo Biafra n'ala anyị na o nwere ihe eji kpọọ ya kpọọ aha ndị ahụ ya nọkwa na-eti warning maka ndị na-asị na ọtụtụ ebe na ọ bụrụ ala Igbo ma ọ bụ na ọ bụrụ ala Biafra na ha marakwa na ya nwa bụ Chineke bụ oke mmụọ na-eti n'ogwe n'ihi na ya ma oke ala niile that the land will speak onye ọbụla jidekwe ntị ya aka onye ọbụla jidekwe ntị ya aka ana ha m agwakwala unu ihe gbasara isi agụ na isi ọdụm na ihe niile ahụ na na agwụgwa ihe omenala anyị ihe ihe ndị ahụ anyị na-eyi ọ dị ya mkpa ọ wụ eziokwu na e nwere ihe ndị ọzọ ndị ọ- ọ- ọ- ọ na-adịghị mma ewebatasịrị n'obodo mana ọdụm egwu juda sị na ọ ga-agwa anyị nke bụ nke but na ihe gbasara anyị iyi isi agụ isi ọdụm na o si na gboo na enwere ihe kpatara ya. naanị ya ka anyị ga-efe chineke ala igbo oke mmụọ ala igbo e.

nna nna na ọ bụ chineke naanị ya ka a na-efe ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere onye nwe anyị bidoro taa ya agwawa m sị ọtụtụ amaghị aha ha na-aza the meaning of ndị na-azakwa nnamdị ka onye nwe anyị kpughekwara n'ụbọchị taa sị m na nnamdị means chineke dị

Checkianụ na aha unu na-aza ka ọ bụrụ unu nke ọma. Ọ bụrụ o were Igbo bịa tigbuo Igbo. Biafra is real. Nke anyị ji bụrụ mmadụ ka mmadụ na-eme mana nke Chineke na-eme ka Chineke na-eme. ka onye ọbụla kpachara anya ọ bụrụgodịnụ na ị na-ekwu ekwu Biafra n'ezi asịrọ m gị tibe n'ezi nọrọ n'ime ụlọ kpọkuo Chineke maka ọbịbịa Biafra you know why so that amara nke ọbịbịa Biafra ga-azọpụtakwa anyị zọpụta anyị niile nọnyere anyị niile maka na e nwere ihe ọdụmegwu Juda na-ekwu ya sị maka ndị kwere ekwe ama m na obodo Nigeria or government of Nigeria will not understand this ha enyezila ụmụ Biafra nsogbu as a matter of fact nwa Biafra ọbụla nke e ji eji gbasara this agitation na ihe niile they should release them immediately ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ they should release maazị nnamdị okwuchukwu kanu ọhamadike one of biafra ngwa ngwa ngwa ngwa ka m na-agwa ha they should release ọ bụrụ na ha erelease beghị ọ bụrụ na ha atọpụbeghị ha na nga ha ji ha they should release maazị ekpa simon ihe njọkụ odogwu one of biafra ọsịsọ ọsịsọ let them release them ama chineke na-agbanye ndị ya e ị ma na ọ bụ n'ezi ama ama chineke na-agba onye ndị nke ya e ama ya bụ ezi ama e they should release our people ọsịsọ ọsịsọ ọkwa chineke na-agba ama ọkwa ọdụmegwu juda na-ekwukwa ọkwa chineke na-ekwukwa ozi ọzọ a na-ezikwe gọvanọ Soludo bụ maka na e nwere ihe mere n'April on the 19th of April 2025 a portion of Innoson Vehicle Manufacturing Company head office in, in Nnewi, Anambra State was partially demolished by the government, actually government of Anambra State. ọ bụrụgodu na e nyere notice ha eji kwapụ ihe ha nwanne amarawo m ọdụmegwu juda sị na ị gaara enyetụ ya time ma enwee ihe ọzọ business a nke nọ n'ala biafra a sị m onye nwe anyị gọziekwa business ahụ gọziekwa business anyị niile business ga-eweta n'ihe ọma hmm? createre ndị mmadụ n'ala Biafra ọ bụ gị ahụghị na development kọrọ ụkọ n'ala Biafra gị wee hụ business a this motor production company whether you call it car or motor whatever nke innocent ifedianso chukwuma nwanne ama m na unu na-ekwu okwu political arena bụ nke nigeria but ọdụmegwu juda sị na m gwa gị gọvanọ soludo eze ebube dike nke ala igbo nke ala biafra sị na m zie gị ebube ebube ndị nsọ le ebube ebube ndị nsọ le ka i ji aga aga ebube ndị nsọ le ka i ji ala ala ebube dike le ebube ebube ndị nsọ le ebube ebube ndị nsọ le ka i ji aga aga ebube ndị nsọ le ka i ji ala ala ebube dike le ọ sị na m zie gị oke mmụọ ala igbo ala biafra sị na m zie gị gọvanọ soludo na ị makwara ihe um, ifedianso chukwuma i mebiri the CEO and founder of IVM, Innoson Vehicle Manufacturing Company. Ọ sị na m zikwa gị unu makwara ihe ya gọọmenti unu unu mara ihe ya unu mebiri maka na a na-ekwu over 26 new vehicles hey! Ị mara ihe ya e mebiri. Nke a abụrụ na mmadụ na-ezi, nke a bụ na Chineke. Chineke. Chineke that appreciate this company nọ n'ala Biafra. May God protect him oh, and protect all of us. May God protect him and protect all of us. May God protect him and protect all of us. In the mighty name of Eze ihe na-achị ụwa, Eze Ebube Dike, Eze Jizọs. eze chukwu okike abịa eze amadi ji ọha niile the king of the whole world may god protect all of us unu mara ihe ya unu mebiri ekele dịrị chineke na m na-ezi ozi a taa because unu mara ihe ya unu mebisiri asị m ị mara moto ole e mebiri ka vehicle ole e mebiri gbara ọsọ ọsịsọ Soludo gọvanọ Soludo gọvanọ Soludo biko gbara ọsọ ọsịsọ ga ga em em nyeghachi ya nye ya ihe ya e mebisiri maka na e nwere ihe ọdụmegwu Juda na-ekwu ọdụmegwu Juda jikwa opportunity a were na-asịkwa ụmụ Biafra ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị nwere company ezigbo company gị more especially o kwuru okwu maka ndị nke a nọ na mba e nwere company isi agụ nọ na mba a na-akwa isi agụ na isi ọdụm Ya agwa ha, ọ bụrụ na ị ị nwere company gị nọ outside the country anywhere, na unu make ya sure maybe part of that company nọ n'ala Biafra. O tegokwa e ziri ozi a, m asị ka eke ezi ozi a, ọ gịnị na-eme e ji na-ezi ozi a? Ya sị na m zie ozi e ziri m otu a ka o si kwuo ya then ya sị na ya mere appreciate Innoson vehicle company a. M asị may God protect him too, protect all of us. Protect other you know, good companies kwa provide kwara job for the people. but e nwere ihe o ji kwuo nke ahụ ọ na-ekwu maka ndị ji company ha dosasịchaa na mba asị m the god of biafra the god of ala igbo sị ọ masị ha ha ekwere o ọ masị ha ha hapụ ana m aforce ha make sure sị na company ha ahụ at least maybe part of it or half of it nọ n'ala Biafra if not full of it ha niile m na-ajụ ọ gịnị mere e ji na-ezi ozi otu a ole a ka e ziri m sọsọ Chineke nna ma ihe o ji na-ezi ya otu ahụ onye nwere ntị ya nụrụ ehe ya nụrụ ehe ụmụ nke chineke ha nụrụ ehe ozi chineke ma na-asị onye nwe anyị ya nọnyere anyị ị hụ na m na-achọ ịsụ oyibo n'ozi a ọ nara ekwe oke mmụọ mazuru ihe niile ọdụm egwu Juda mazuru ihe niile maka na ọ sị na ọ ndị anyị nwe ozi a ka onye ọbụla were ozi a kpọrọ ihe onye baruo n'ime ụlọ ya ya kpee ekpere kpọkuo Chineke maka ọbịbịa nke Biafra m were otu aka a na-asị Odumegwu Juda nọnyere anyị niile May God protect us, guide us, lead us, save us. May the God of our ancestors, the God of our forefathers, the gods of our land, the angels of our land,

Biafra is real. Biafra is a reality. May God protect our people. Ajụjụ ọzọ a nọ na-ajụ Gọvanọ Soludo Odumegwu Juda sị na ya nụkwara ihe niile nke i kwu mana ọ political arena mere i ji kwuo ihe ndị ahụ ya wee na-ajụ gị ajụjụ sị is there any Boko Haram

Gọvanọ Soludo Odumegwu Juda wee na-ajụ gị have you research concerning the Christians a na-egbuola both in Nigeria and other places ya ewere otu aka ahụ na-eziga ozi to Christian leaders Muslim leaders because the Boko Haram na hide under that their religion wee na-asị na ọha dịịrị ha let them kpachara anya ha maka na Chineke na-ajụ ha ajụjụ God will judge the world maka Chineke na-ajụ ụwa ajụjụ na-ajụ leaders all over the world kedu ndị dowere Boko Haram government of Nigeria kedu ndị dowere Boko Haram

onye ụwa niile tụkwara eze Jizọs onye nwe anyị nọnyere anyị niile ka o wee dịrị anyị niile na mma it shall be well with us in the morning afternoon and night it shall be well with us on eke day orie day afọ day nkwọ day ụbọchị niile nke ndụ